biko unu biko kenenu eji nchukwu nna bi n'eluigwe were ayọ unu tụsa na ife onyonyo ọbụla unu nweta n'akara mgbasa ozi m a tụsabana ya tụsabana ya ka anyị ma ma ọ ya egrow ka anyị lu- ka anyị luo ife dịka 1000 followers ka anyị wee nwee ike gaba live wee bido match betting agwa m na a ya na-eme match betting n'akara mgbasa ozi m a a ya na-eme match betting ma anyị gaa live ka e wee dis ka nwoke ụmụ nwoke ụmụ anụmanụ nwoke be anyị nọ n'obodo a na ụmụ anụmanụ nwoke dis na ụmụ anụmanụ nwaanyị be anyị nọ n'o- mba ụmụ ụmụ nwaanyị abụrọ ụmụ anụmanụ ụmụ anụmanụ nwoke be anyị nọ n'obodo a to ụmụ nwaanyị be anyị nọ n'obodo a ka unu ka emee match betting ka unu nwee unu bịa fụ onwe unu nụba onwe unu ndị na-enwerọ ego ị na naijiria jeje dute nwaanyị then match bet a ya abụkwa onye nọ na naijiria na-esonyekwara anyị ndị nke nọ na naijiria na-esonyere anyị chọrọ ịbịa obodo a bịakwute di fa ịbịa match bet pụta live onye ọbụla amara onwe fa then gị nwa nọ naijiria ị ya abịakwa ebe a bịa nụọ di gị ebe a ị ya esokwa ị ya esokwa tikwu ego ị ya eji wee mee akwụkwọ wee mee visa wee bịa obodo a na ọ bụrọ sọ nke nwoke ya eme ya akwụrụ ya ụgwọ everything ịpụtazi ebe a ati ya ofu ihe because ada trustịzi unu nke ikpeazụ a so match betting anụnwa basically for ụmụ anụmanụ nwoke be anyị nọ n'obodo a na nwaanyị be anyị nọ n'obodo a ụmụ nwaanyị be anyị nọ n'obodo a ka ha pụta ka fa mara onwe fa ka fa ka ekedo ka ka a join unu together like this amarọ m ma a ya eji eriri ma ewere chain wee kee unu ụdọ wee kekọọ unu ọnụ ka unu nụba onwe unu ọkacha ndị nke a na-enwerọ cent enwerọ kọbọ eji wee jee naba naijiria jee jee chọba nwaanyị ka unu nụba onwe unu na time adịrọzị mana ọ bụghị maka ndị na-asakagharị na street maybe i jisi ike nwee e, smartphone nwee tiktok ịbịazie ịchọ nwaanyị be ya bịa buwe yi siwe akaba anyị biwe yi bibufuo oyi binyebekwa oyi ibongi akaba anyị bibe ya ikpu akaba anyị isesizie echi niile koyeribe akoyeri si ee na ọ dịkwa ka onye nke ọ tọọ m atọ ọ dịkwa ka onye nke anụnwa mme nke nwa ọ dịkwa ka onye nke eme na nke ọ dịkwa ka onye nke awaga anya dịkwa ka onye nke ọ ya control ma ọ dịkwa ka onye nke a koyeribe akoyeri anyị achọrọ ụdịrị ndị aka ị ya abụrịrị onye dị sure na inwe ife ị na-arụ na inwe ike inyenwu nwaanyị three square meal a day na ị ya akwụnwu ụgwọ isi nwaanyị biko na anyị achọkwa ndị ofeke ndị ofeke felụ fenye isi n'ọfịa ndị efuru efu ndị na-asakagharị na city na-agụ star ọnụ achọkwa unu n'akara mgbasa ozi a anyị chọrọ normal person dị matured lugoro ogo ịnụ nwaanyị and again anyị achọkwa ndị dị 60 years biko agwa m na mụ na ndị 60 years ejiri akọ na 60 years jiri nnọọ nwayọ mara ife o meziri onwe because na chi ejigo ebe ọ nọ chi ejigo ọchịchịị agbago onye ọbụla dị 60 years abịakwana my match betting yes 60 years abịana my match betting even 59 abịana 59 59 58 enwere ike manage ịghọtago so tụsaa na akara da- adị- tụsaa na ife onyonyo ọbụla na-enweta na akara mgbasa ozi ya ka ọ gaa ka enwee ike ka more people wee bịa ka anyị ruo 1000 anyị ruo 1000 anyị gaba live bido match betting and ịchọ ichezọkwana unu echefukwana na still na anyị ka na-echekwa ndị rugo 10 years aka dịrọ fa ka akwụrụ akwụ ka fa bịa were ticket fa na anyị ka na-emekwa nke a anyị echefuberọ ya so ma ị dị sure n'ịchọ gị na m na ọ bụkwa ndị nke trịarị 2 3 people try sị ka enye fa ka e were ego nye fa ka fa jee goo mcdonald and kfc yi onye bụ winner winner ọbụla ya ife a na-enye bụ ticket ticket akwụkwọ ticket anaghị enye yi cham cent n'aka fa so biko tụsa na ife onyonyo anụnwa ka ndị ọzọ wee nwee ike wee soro anyị ka anyị wee nwee ike wee kọọ n'ubi onye anyị bịarụ